ụmụ Nanka Ududo ngwa geenụ ntị ka m gwa ụnụ ive ọkwa ịma na isi aka nwata bụ ọhụ ya maka nwata ọbụla nna ya nọ n'ọgbọ okwu na ive ada mara ya bụ nwa ịma na ive dinta ji etu ọkụ isi eje nta abalị abụkwa nọ na anụ ive anụ na-ekwu n'ọvịa kama na ndị mmadụ hụlọ ọkụ isi va ma na dinta abalị na o jebego nta ya maka na ụzọchi owuwe ka dinta ji agba enwe ọ dụrụ dinta mma mana n'abalị ka dike ji eri enwe ọ dụrụ dike ụtọ ọ bụrụ maka gịnị na ewezuga ofeke na ụsọ ụka niile igbo na-aka ma bụrụ n'inu o ji wụrụ na ọya naa ofeke o chezọrịa onye gwọrọ ya ya ọkwa ịma na diochi ọbụna dara ibi wee obene na-abọka ofu arịgbo elu nkwụ o ji wụrụ na onye ibi rigbe nkwụ obene agbagbu ndụba anya ọkwa nne ịma na eziokwu eziokwu ọ na-awa anọ n'ugwu n'anya ahụ mgbe oge arịdata mgbe oge ahụ mmiri ọ bụrụ maka gịnị ụmụ Nanka Ududo na anya ese itego a gwara va na oge erugo mgbe ụmụ Nanka ya achake maka anyị wụ ugo n'eziokwu abịa na ala igbo be anyị na ajaana Nanka Ududo kpọtara oke na urie o nweha obodo ụmụ Nanka nọ na be anaghị ha ọnụ ọjị abịazie na South Africa ọwa anyị na-aba anyị ya ajụ ajụjụ mana anyị echezọzie na ọ na-abụ nwata le ndị ichie azụ ibe eje ribịara ya ahụ maka nwata maara ndị ichie amarago ndị gboo onye ya na chi ya dị na mma ọkwa ịma na ive ada akwaka ime ya ụmụ Nanka Ududo na anyị aga n'iru n'iru azụ n'iru n'iru ka anyị ya na-agala onwe anyị maka na ọkwa n'iru n'iru ka oke enwe na-ama o ji awa ọ machie azụ ọ bụrụ ya ọnwụ asụ m ụmụ Nanka Ududo na uje eje eme anyị ive ma ụna emene anyị ive ọchọ nke ọ ga-eme anyị n'ụwa ọdachi ekwekwene ya onye ọbụla si n'isi anyị na-awa aja nke ka ọ ga-eji chụ asụ m onye sị na anyị ejene eje abata ọ ya-anọdụ ebe ọ nọ ka anyị na-eje abata maka na eje ana wụ isi ije ọkwa nne ụmụ Nanka Ududo ụnụ na-anụkwa akpọwa m ajaana Nanka sị ya ya gbagotebe mmụọ na-emere Nanka ive gbagote ajaana Nanka gbagotebe arụsị Ududo Nka gbagotebe m kpọwa Ntai sị ya ya gbagotebe ndị ngwu gbagotebe oke ngwu gbogote oke ngwu ụmụ ene gbagotebe oke ngwu ụmụ eze oke ya gbagotebe m kpọwa Udo akpọwa m Udo sị ya ya gbogote mmụọ mụ na va na-eme ive mmụọ warị m mma niile n'ọvịa n'ọvịa

ụmụ Nanka Ududo gekwenụ ntị oke ọkpa ọkụkọ nọgidere otu ụbọchị wee hụ ebe a na-ekpe ikpe ọ ṅaa ntị ka ọ mara ive a na-ekwu ọ bụla ego a na-eji anụ nwaanyị ka a na-ekwu o tibe mkpu ị makwa ive ọ na-etiri ọ sị na ọ wụrụkwa side ibe be na-ejiha ego anụ nwaanyị be be n'ọkwa ike ọsọ ọdụkwago maka na onye ị chụtara ka i riri ị chụtaha ọ na-agụ gụ ị ma na ebe ọ na-ekwucha ya wụ ive nnekwu ọkụkọ wee nụpere ya wụ ive wee baba na ọ bụrụkwa na ya ma na ije a ga-eje ga-ebi ọsọ ọsọ na ya garakwa ha ataba ndụ ya bụ sị na ya na-agba ọsọ na ya ka echera oke ọkpa emee ihe o bu n'obu rituo ya eji nwayọọ jebela onwe ya ibugo obere nwa bụ ndị ichie turu ugo eziokwu n'isi na ọ mụ na-ekwu na ugo chara acha enweghị ochuchu o ji awụwụ eziokwu ma m ekwughị ihe nnakpọ ụla ndị ichie ekewe m ọkpọ n'isi ọ wụ ya ka m ji akwụ n'eziokwu maka na nna m dọrọ m aka na ntị wee gwa m erikwana isi naabọ n'isi naabọ na-egbu dike ọ sị m na ive ọbụla m na-eme n'elu ụwa m emejọkwana ana m zọtara ụkwụ n'elu ya maka na onye ọbụla mejọrọ nsọ ala na-anwụ ọnwụ ike o ji wụrụ mmadụ nwụọ onye ya na anụ jeli nakwuwe chikere ya maka na ana sịrị isi ya ive niile dị n'ụwa jeli gwụchaa okwu nna m gwara m gboo gboo mana emechara ọnwụ gbuo ya nna n'ike a na-ekwu ochie na Nanka na ọ nabago ọ naba obodo abụdobe mana a gwara m ya ejebe na igwe niile jekọ n'ụzụ ị na-anụkwara ive m na-ekwu ụmụ Nanka Ududo gekwenụ ntị ị ma na eziokwu eziokwu na ive bụrụ anụ bu mpụ ya zoo n'ọvịa na mpụ o bu n'isi ji agba ya ama ọkwa nnene maka na oke enyi adị ezo ezo n'ata kedụzi ụmụ Nanka Ududo ji awụzi na mpe ọ wụ ya ka m ji gwa Ajana Nanka na o ji ebuli anyị ike mmụọ na-ebunye Nanka ike ya ebunye anyị ike mmụọ na-ebunye Nanka ike ya ebunye anyị ike Ajana Nanka Ududo ya ebunye anyị ike arụsị Ududonka gị gbogote na ị ya-ebunye anyị ike ntaibe anyị gbogote na ị ya-ebunye anyị ike maka na o nwekwaranụ mmụọ anyị ji aba mba mmụọ anyị ji ede ebube dolu anyị gbahapụziri azụ ma ya dụba na eme enumana na anyị ya na-agwa ebe anyị si bịa 2024 ka mụ na-agwa